Mungamudziwe bwanji wife material? Koditu munthu samakhala 100% ndipo tikamanena za wife material sitikutanthauza kunena kuti munthu amene alibe kulakwika kwina kulikonse. Sitikutanthauza kuti munthu amene ali wokongola kwambiri kapena ali ndi ndalama zambiri. Komano tikamanena kuti wife material tikunena munthu amene ali ndi character, chikhalidwe chabwino komanso pali compatibility, kugwirizana pakati pa mwamuna ndi mkazi kuti mukuyanjana mwafanana. komanso tikukamba za long term stability kuti pakati panu pakhala kukhazikika pakhala security pakati pa mwamuna ndi mkazi ameneyu ndiye wife material video imeneyi itsatizana ndi video imene tikambe kuti mungamudziwe bwanji kuti si wife material komanso tipanga chimodzimodzi pa mavidiyo ena awiri chifukwa mwamunanso naye amakhala husband material kuti mungamudziwe bwanji husband material komanso mungamudziwe bwanji kuti ameneyo si husband material ndiye lero titchula zinthu 10 zimene mungathe kumudziwira wife material chifukwa ambiri tomangokamba hey, wife material wife material it's not easy to be a wife material komano ndizotheka wina aliyense atha kukhala ngati wasankha kuti atero chinthu choyambirira chimene mungamudziwe kuti munthu ameneyu ndi wife material strong character and values ngati mkazi wanu ali wonena zoona ngakhale zili zovuta kuti atero. Mkazi amene amasunga mawu ake amasunga zimene iyeyo walonjeza. Mkazi amene ali ndi malire timati moral boundaries, pali akazi ena sakhala ndi malire, komano mkazi uyuyu ali ndi malire. Komanso mkazi amene amapanga chinthu cholondola ngakhale palibe munthu womuyang'anira. palibepo supervision komano iyebe still akupanga chinthu cholondola mwamuna kulibe komano iyeyo akudziwa kusamalira katundu wa mwamuna akudziwa kuzisamalira iyeyo yekha akutha kuziyikira malire amenewa zimenezi zimene mungathe kudziwa zoti mkazi uyu ndi wife material komanso mkazi amene amatha kuzilemekeza yekha chifukwatu pali azikazi ena samazilemekeza okha komanso amatha kulemekeza anthu ena ameneyu ndi amene mungamudziwe kuti ndi wife material chinthu chimene mungachidziwe chofunikira kwambiri ndichonena kuti kukongolatu kuja kumatha kuzatha nthawi ina yake mkazi amaoneka wa mashepi pa nthawi ina yake komano nthawi ikamapita mashepi aja amatha ndiye character chikhalidwe cha munthu ndi chimene chimazapanga sustain banja lanulo so mukamayang'ana muziyang'ana character osati kungoyang'ana kukongola chifukwa kukongola kumatha kutha chinthu cha namba 2 chimene mungamudziwe kuti amene ndi wife material ndiyo emotional maturity mkazi amene mukakangana amapanga handle that conflict popanda kupanga cause drama or samanyoza chifukwa pali ena kungosemphana chichewa kumayamba zichi kunyoza kutukwana ndi zina zotero mkazi wife material samatukwana ngakhale mutakhala kuti mwakangana mkazi amene amazindikira udindo wake amatenga responsibility akakhala kuti walakwitsa amavomereza kuti ndalakwitsa ndi ineyo osati kungofulumiza kupanga blame munthu winayo chifukwa palitu azikazi ena amene chimene iwo amachidziwa ndicho kupanga blame munthu wina samazitenga kuti iwo alakwitsa pa chinthu china chilichonse ndiye wife material ndi mkazi amene akazindikira kuti walakwitsa amatenga that responsibility and stop blaming anthu ena mkazi amene amadziwa kupepesa komanso mkazi amene amapanga control mkwiyo wake komanso ma mood swings azimayi ambiri tu nkhani za ma mood izi zimavuta mano wife material amapanga control all these mood swings komanso mkazi amene sapanga timati play mind games samapanga create ma manipulations set kuti um, kupanga chinthu dala kuti aone kuti kodi winayo akuganiza zotani those are mind games wife material sapanga play zinthu ngati zimenezi Chinthu chofunikira kwambiri pa point imeneyi chimene mukuyenera muchidziwe nchonena kuti banjatu limafuna mtendere and not chaos. So ngati mtendere mkaziyo akutha kukupasani mtendere, ameneyo ndi ndani? Ndi wife material. Tipite ku chinthu cha number 3, loyalty and trustworthiness. Mkazi amene ali wife material amakhala transparent ndi moyo wake, sakhala ndi zinsinsi zobisa pa foni yake kaya ndi ma hidden friendships, chifukwa zinthu ziwiri zonsezi ndi red flag. zimene zimachosa ka status kamene kaka ka mkazi amene ali wife material komanso chinthu china nchonena kuti amayankhula mwa ulemu ngakhale mutakhala zoti inuyo muli absent pamalopo palibepo ndi mkazi amene amasunga zinsinsi zako mwamuna uli ndi ma flaws ambirimbiri mkazi amene amakusungira zinsinsi zako privacy yako amatha kuyisunga ameneyo ndiye wife material osati nkhani ukayimvera kwa aneba yokhuzana ndi iwe nkhani ukayimvera kwa azibale ako olo kwa anthu ena adera mkazi wife material amakusungira zinsinsi zo- zimenezizi so si, iyeyu suli amangoyang'ana attention iyayi sali thirsty for other men iyayi chifukwa azikazi ena they look for attention banja lawo alibe nalo ntchito komano looking for attention kuchokera kwa anthu ena komanso amakhala thirsty for other men azimuna ena akandione kuti inenso ndine obeba and yet mkazi akuchokera m'banja mwake imeneyi ndi mbiri imodzi ya mkazi amene si wife material chimene tikuyenera tichidziwe kwambiri pa point imeneyi ya loyalty and trustworthiness and trustworthiness ndichonena kuti uh, loyalty is the backbone of marriage kukhala okhulupirika kukhala loyal ndi backbone yofunikira kwambiri ngodya m'banja lina lililonse tipite ku chinthu cha number 4 respects you mkazitu amene ali wife material ndiye amakutani amakulemekeza amapanga value role yako ngati mwamuna komanso amapanga value effort yako ngati mwamuna amenewa ndi mkazi amene amazindikira kunena kuti amuna amapanga translate respect kuti ndi love chifukwa mukamamlemekeza mwamuna wanu automatically mwamuna wanu ama- amazi- amazitanthauzira kuti inu ndiye kuti mmamkonda mkazi amene amamuyamikira amuna anga mmayesetsa kupanga provide for us cause ndi akazi ochepa amene amaona effort imene mwamuna amapanga pa khomo ameneyu ndiye mkazi amene samakuderera samakupanga mock komanso samapikisana ndi iweyo ndi mkazi amene amakumvera iweyo ukamayankhula komanso ndi mkazi amene amakupanga support mkazi ndi support system ya iweyo iweyo ukathodwa umaitodziwa kuti my wife is there who will support me samakuderera kapena kupanga undermine tili pa point imeneyi chimene tikuyenda tichidziwe kwambiri nchonena kuti chikondi chitha kukhala ngakhale palibe kulemekezana pakati panu komano banja silingakhale popanda kulemekezana tipite ku chinthu cha number 5 supportive and not competitive mkazi amene ali wife material amakhala okupanga support osati opikisana nawe ameneyu ndi mkazi amene akufuna kumanga nawe tsogolo limodzi osati kukugwesa pali akazi ena amene sakufuna amange nawe iwo cholinga chawo ndikungokugwesa basi ndalama kumangospenda anyhow zithepo basi komano mkazi uyu ndi amene amadziwa even kuspenda bwino ndalama kuti amange nawe tsogolo limodzi ndi mkazi amene amakulimbikitsa tsogolo lako ndi mkazi amene amayima nawe nthawi zimene zinthu zisakuyenda ndi iweyo komanso ndi mkazi amene amasangalala nawe zinthu zikakhala kuti zikuyenda bwino popandapo nsanje ina iliyonse ndipo tili pa point imeneyi eti chimene tikuyena tichidziwe kwambiri nchonena kuti umoyowu eti olubanja tizalandira mayeso osiyanasiyana komano pa nthawi imene munthu uli mmayesoyo chimene umafunikira umafunikira ukhale ndi partner amene ali teammate eti osati ongofuna ma advantages angokuonongera thukuta lako angokuonongera mphamvu zako komano mkazi who will be there to support you chinthu cha number 6 family oriented mindset mkazi amene ali wife material ndi amene ali ndi family oriented maganizo ake ali family oriented amene amasamala za nyumba kuonetsa kuti pa nyumba pali mtendere pali stability kubweretsa stability pa nyumba amene amapanga treat ana mwachikondi komanso mwachisoni mkazi amene amapanga value long term commitment over short term ena amangoyang'ana za tsiku limenelo komano wife material amayang'ana za mawa za mkucha kuti kodi ziganizo zimene tikupanga leroli zizatipanga impact bwanji kutsogolo kumene ife tikupita ndi mkazi amene amamvesesa kupanga sacrifice zinthu zina kuti zinthu zina zitheke kudya masamba kulolera kutero kuti no mukwanitse kumanga nyumba mukwanise kutumiza ana ku sukulu pomwe mkazi amene sali wife material amangoyang'ana short term eh timangodya masamba eh, ndikufuna tizidya nyama eh, mugule galimoto and yet mukuziwa zoti zimene zibwere zikupanga jeopardize future yanu imene mwayikonza so tili pa point imene chinthu chimene chili chofunikira kwambiri chonena kuti banja kuti likhalepo limafunika nonse mulimangire limodzi osangoti romance chabe romance chabe is not enough komano kuyang'ana kuti kodi tsogolo lathu as banja lizakhala bwanji strong kutsogolo chinthu cha number 7 good communication wife material amadziwatu uh, kuyankhula modekha amene amapanga express ma needs ake clearly zimene akufuna iyeyo amazinena poyera iweyo ndikudziwa ndi mkazi amene samangokhala chete pali ena amangokwiya zina zake silent treatment ena amamuopyeza mwamuna ena amampanga manipulate uyuyu si wife material komanso ndi mkazi amene ali willing to listen not just to talk palitu azimayi ena kwa iwowo amangofuna kungoyankhula komano wife material amamvanso zimene akunena mwamuna wake Amuna anga mukuti bwanji? Tili pa point imene chinthu chofunikira kwambiri chimene tikuyenera tichidziwe nchonena kuti mavuto a m'banja ali inevitable, sitingapewe. Komano communication m'banja ndi yomwe imakapanga determine ngati banjalo likapange survive kapena ayi. Chinthu cha nambala 8 chimene mungadziwire amene ndi wife material, financial and lifestyle responsibility, mkazi amene sali wosasamala ndi ndalama. for pali akazi ena amakhala so reckless mkazi amene sikuti amakhala ndi phuma ndalama zikakhala kuti zaoneka m'maso mwake amamvesesa kuti kodi ma needs ndi chani nanga ma wants ndi chani so amapanga prioritize zinthu zomwe zili ma needs tidye tikhale ndi nyumba yabwino tikhale ndi zovala si mkazi amene amangoyang'ana zinthu chabe ma luxuries yayi so mkazi amene amadziwa kusiyanisa pakati pa ma needs ndi ma wants amene ndi wife material komanso ndi mkazi amene samangopanga expect luxury without effort for pali akazi ena amangofuna zabwino komano osayikirapo effort ina iliyonse ayi amenewa amakhala akazi odabwisa kwambiri and amenewa si wife material so ameneyu ndi mkazi amene atha kupanga manage nyumba yake mwa mzeru chimene tikuyenera tichidziwe point imene nchonena kuti financial stress destroys many marriages pankhani za chuma izizi tikayamba tikakhala kuti sitinazipange plan bwinobwino sitinakonzekere bwinobwino mabanja ambiri amaonongeka kudzera pamenepa chinthu cha nambala 9 kindness and compassion wife material tu amakhala wachisoni amakhala amene ali wodekha oleza mtima and mungathe kumuona mkazi ameneyu poona mmene amapangira treat ma waiter mukapita ku restaurant amawapanga treat bwanji kumeneko makilina a nyumba mwanu amawapanga treat bwanji mamaid anthu antchito so nkhaza kwambiri kwa anthu ngati amenewa mukaziona kwa zimenezo iyeyo anthu alendo kaya ndi ana even zinyama zimene mmene amazipangira treat you can tell kuti mkazi uyu ndi nkhalamo kapena ndi mkazi wachisoni komanso mmene amapangira treat even banja la kwawo amalipanga treat bwanji chimene tikuyenera tichidziwe pa point imeneyi chofunikira kwambiri nchonena kuti chisoni kwa anthu ena chimapanganso predict kindness to a spouse kuti kodi mkazi wanuyo nayenso adzakhala wachisoni chotani kwa inuyo chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chimene mungamudziwire wife material consistency ati kukhala consistent ichichi ndicho chofunikira kwambiri munthu amene ali chimodzimodzi whether private or public ifetu pali anthu ena kwa mu private life yawo amakhala munthu wina mu public life amakakhalanso munthu wina So wife material amakhala consistent ndi chimodzimodzi ndi munthu wabwino uku ukunso ndi munthu wabwino osati mkazi amene amangokhala sweet today and cold tomorrow pali ena lero mucheza bwinobwino mawa asintha iwenso kumadabwanso kuti zimenezi zikukhala bwanji imeneyi si quality yabwino ya wife material ndi anthu amene amakhala ndi stable behavior over time ngakhale nthawi idutse bwanji khalidwe lawo labwino silimasintha chinthu chimene tikuyenera tichidziwe kwambiri consistency is equal to reliability munthu kukhala consistent osasinthasintha zimadzesa kuti akhale munthu wodaliridwa kwambiri chilungamo chomalizira pa nkhani imeneyi nchonena kuti wife material amayeneka akhale mkazi amene akudzesa mtendere kwa mwamuna amamulemekeza mwamuna amakhala okhulupirika kwa mwamuna komanso ndinu oyanjana pali kuyanjana kugwirizana komanso you are sharing ma values komano wife material sikuti ndi amene ali ndi maonekedwe abwino yekha ayi sikuti ndiye mkazi wongodziwa kuphika kokha ayi sikuti ndi mkazi amene ali social media popularity yokha ayi komano ali zinthu zimene ndazitchula